A mra akuti anthu amene amagula katundu ku Malawi, katundu uja akafika ku Malawi azipanga check kunena kuti kodi ndalama zimene mwagulira katundu kunja zinadusa ku ma bank? Akuti ngati sizinaduse ku ma bank katundu uja azilanda. Izizi akuti akufuna kuthana ndi chani? Ndi black market. chifukwa choti anthu ambiri amene amagula katundu makamaka ku china kunoko amagula ndalama zakunja pa black market nanga si ku mabanki ndalama kulibe kodi ineyo maganizo anga pankhaniyi ndotani ndili ndi mbali ziwiri ndili ndi mbali zitatu choyamba ine ndimadana nazo zoti a mra amene ndi mbali ya boma koma si parliament izipanga malamulo mm, a emergency ngati awawa osadusa ku parliament please chonde a parliament tapangeni check mra chifukwa choti nthawi zina amapanga ma decisions ena ake odabwitsa okhuza dziko lonse eh? mwansanga kwambiri komanso mopanda logic nthawi zina nde please A mra si parliament. Inde ali ndi mphamvu zopanga tinthu tinati koma samathamange kwambiri ndi kupanga malamulo. Please, kaya ndi committee yanji parliament ku check that, check that. Cha number 2, ndi chakuti ndigwirizana nazo zimene apangazo chifukwa choti anthu amene amaoda katundu ku china kunoko nthawi zina amanyanya amwene hmm? anthu a Kamaliza akumalawi kuti ndikufuna kugula mapegi ku malawi mipando yeniyeni yachani ya matabwa anthu kugula ku china forex mamba timagalimoto tima Mira tichani forex galimoto imodzi cha 2500 dollars 2500 ni anthu akugula magalimoto ndi mbwee akuononga forex ndi anthu amene wowo mamba komano kodi pali alternative kodi pali njira ina choyamba kuti upange apply ku banki hmm? ndalama kulibe olo zomwezi zoti unyamule khadi ya kubanki ubwere kunja kunoko kuma- kuz- kuzapanga shopping ayi amwene akupasa ka limit mm? pa, pa tsiku ndalama zakuti nthawi zina ndalama kulibe mm? nthawi zina kubloka khadi ija munthu utatuluka kale kunja nde anthu atani mwamva kodi mapegi anthu amene akugula kunja matewera anthu amene akugula kunja ma shirt anthu amene akugula kunja hmm? mankhwala atsitsi chilichonse chimene chimapangidwa mu factory hmm? chimachokera kunja kodi ku malawiko alternative yake iliko mwamva ngati kulibe nde, nde anthu apanga bwanji chifukwa on one hand ku bank ndalama kulibe on the other hand katunduyo pa ground palibe ndi zija ndimanena zija ndapanga mavidiyo mbirimbiri onena kuti hmm? kuthetsa mavuto enawa ngati for example eh, ndalama zimene zikuthera kuti magalimoto timamira ta ku japan iti takatengeni mabasi mm? muwaike mtauni tapangani transportation industry ya bho mm? yobooma patsogolo mayendedwe aja akakhonzedwa mu dziko anthu ambiri samafuna kugula timagalimoto tikunja public transport ikakhala kuti ili bwino mm? anthu ambiri samafuna kugula galimoto munthu aliyense payekha anthu kunja kugula so chani timasola chani chifukwa choti magesi pa ground sali bwino magesi sanafike kumamidzi mm? nde zinthu ngati zimenezo mahoteli pa, pa, pa ground palibe timanena kuti lolani mamashini opangira zinthu zofunikira azilowa kopanda chani kopanda msonkho kopanda duty mamashini opangira ma toothpick mamashini opangira mabotolo mamashini opangira maglasi mamashini opangira mankhwala mamashini ambiri muwalole azilowa opanda msonkho komanso muyike ma policies pa ground onena kuti munthu amene wabwera ndi factory kunoko kumazapanga zinthu ifeyo sitimalola chinthu chimene chikupangidwa ku malawiko chizi- chizichokera kunja hmm? Kaya siti si, sitipanga announce koma tizingopanga misonkho yambiri pa zinthu zochokera kunja basitu mupanga improve local production koma zimenezo simukupanga mukungopanga target anthu akafuna chani zinthu kunja nde kodi mukutanthauza chani mm? pa ground lolani kuti zinthu zochokera kunja eh, zizipangidwa kumalawiko by improving situation pa ground Nde ineyo sindikuletsa iyayi. Anthu ambiri ku Malawi kuno a ku Malawiko anyanya kwambiri kugula zinthu kunja. Chilichonse amwene kufuna kumagula zinthu kunja. Ineyo makamaka munthu woti ndimatha kuthandiza anthu kugula kunja zinthu eh. Fridge anthu akugula kuno. TV anthu akugula kuno. Mafoni anthu akugula kuno. Hmm? Nde pa black market paja panopa ndikuti yasokonekeratu forex chifukwa choti aliyense akuifuna. Koma izizi sizoti ndi vuto lawo iyayi chifukwa choti vuto ndiloti kumabankiko kulibe forex komanso vuto ndi la dziko. Dziko ilili timangodziwa kudya, dziko ilili timangodziwa kupanga chimanga, chinthu choti ifeyo tigulitse. After all forex imafunika kusintha. Anthu aku China muli ndi chani ndi yuan ifeyo tili ndi fodya hmm tili ndi kwacha mumabwera kunoko muzagula fodya mugula chani kaya ifeyo tikupasani tikufuna ma machine tikufuna mankhwala tikufuna fetereza zizikhala chonchi ifeyo ku Malawi ko tiyang'ane eh kumene tingapite kuti tikapange zinthu zoti tizigulisa kunja osamangodalira chani fodya chifukwa choti fodya amaperewera hmm? tiyeni tipange zoti tilowe mu production ya zinthu zoti tizigulisa kunja ma strategies ndende ambiri koma video iyi siya zimenezozo ndimangofuna ndinenepo zimenezozo chinaso ndichakuti Kodi inuyo a mra mukudziwa zoti anthu ena tili kunja mm? anthu ena for example ineyo ndatumiza mabelo a nsapato ku malawi kuyuza ndalama zimene ndapanga kunoko komano mukunena kuti zikafika pa boda chifukwa choti ndilibe outward tt mm? proof yoti zadusa ku bank basi azilanda nde tipange bwanji anthu amene ndimawathandiza kugula zinthu kunoko ena amatumiza ndalama kuchokera ku israel amatumiza ndalama kuchokera ku uk amatumiza ndalama ku america amalawi amene ndalama zimabwera kunoko kugula katundu kupita ku malawi okay ndi consumer uh, ndi consumer goods eh? and mwina boma koma timalipira msonkho too ku, ku mra misonkho ndi yodula koopsa ndi sitikudabwa kuti si onse amene akuyuza ndalama za ku malawi kumagula katundu kunja nde mukamapanga ma policy-wa muzikhala mukuganiza kapena muziyika ma loopholes a anthu ena ngati ifeyo amene tili kunja amene tili ndi kuthekera kuti ndalama zathu sitigula pa black market nde mukuganizapo bwanji ndizifukwa ndimanena kunena kuti sibwino kumapanga zoti a mra azipanga malamulo mm using ma blanket, ma blanket statements ngati amene wonena kuti kungodzuka basi tipange zakuti kungodzuka basi tipange zakuti hmm? and then iyi nkhani iyi iyi linked okay koma video iyi ithe pompo chifukwa choti uh, nkhani iyi uh, yapitirira kwambiri anyway cheers ndine moto mbaya ndimakonda kupanga timavideo tambiri tangati titi uh, kuti anthu aziganiza kachikena pa nkhani zosiyanasiyana sindikumwa mowa iyayi ndi green tea cheers